n'otu ọ dị ichapụ Good evening. ọkwa mere otu emere nga a, na ihe ọbụla m na-eme nga agaba na soshal midia niile m ga-adị iru me gị interview Gaa n'iru. were fon adị weda ala gị bili ọtọ gị lara m azụ ị dị afọ ole 24. dowe fon a n'ala gị bili ọtọ gị lara m azụ

e nwere altar i si na ya na-alọta na that altar ị gara na that altar ịchịghị ọchị this is my altar n'otu ọ dị asị gị go back go back wili wili enwere ihe bleaching mega gị ma n'ụkwụ

ele onye Caro White mmanụ i teghe emeghe ikpere gị ji ejighe like this ele Caro White use gị ihe a ele organic cream use gị ihe a na Caro White I dey use before Caro White yes sir eke ị wụ ambasadọ ndị Caro White akwa ya yes sir ee ele ihe i ji ga wụ ambasadọ ha ugbu a gbagha gị ọkụ akwa mgbe i tere nke mere gị fuelu eji fuelu rụọ na ya gbagha ọkụ gị dị happy ọ nweta nwoke ga-asị gị na-ama mma. stop stop stop na-asa m ihe m na-ajụ gị stop there i were Caro White tere otu ikpere gị jigo oji akwa ị ma sị ebe i si anyụ mamịrị na ọ ga-eji oji mba ebe ebe i si anyụ mamịrị o jigo oji ka ọcha gị ọcha

lewe anya front onye my father onye our father onye my father lewe anya front dịka my father onye my father onye ike gị jighe ike gị na ụkwụ gị jighe nna nna ike gị na ụkwụ gị jighe nna nna werele mmanụ gba onwe gị ọkụ ọ ihe i ji ejighe nna nna nna nna atisi atisi Chineke agba gị ọkụ atisi atisi welite fon ahụ elu look at knicker your father knicker knicker your father ga-ewere knicker nna gị ji a- ji anyụ ama mamịrị ga-ewere ya yighe n'ime ahụ onye riri eri i che ụmụ nwaanyị ndị eregha azụ friji ụdị mmadụ gị na ị ga-amụ nwa na a ga-amụ ga-amụ nwa like na biscuit biscuit na chewing gum na sweet knicker your father lewa ya na front lewa ya na front na m ama mpa gị ọwụ black belter na m ama mpa gị ọwụ onye karate i ji ga tụtụrụ knicker ya yiri mpa gị ga-eyi knicker ya wụrụ knicker ndị gbagha karate mpa gị na Zazu ọ dị na mma mpa gị na Portable ọma then ele ihe o ji ele ihe o ji wụrụ colour dịka Portable ka ọ bụ ka ọ bụ nna gị ga na-eyi gị ga hụrụ ya yiri ele ihe o ji wụrụ nne ka nna Portable ka a sị gị damn you damn you chineke agba gị ọkụ

onye colour mixture bịa were phone gị bịa were phone gị bịa were phone gị chineke ka gba gị ọkụ oya kpalite volume phone ahụ kpalite volume phone ahụ lee lee ntị ya different color ị chawala ọbara ọbara ị na-acha red nga gị na-acha yellow nga onye e riri eri Caro White onye zụtara gị ya

ka m maa mma ka ị maa mma oke ọchọ mma ị chọtala di kemgbe i teghe ị chọtalanụ di Eh? mba ọchọ mma ị maghị mma ị maghịrị onye ị maghịrị onye ị maghịrị onye mma Eh? ọ ya mee ihe m ji achọ ndị

ịma mma hụrụ otu isi hụrụ otu egbirigbe ọnụ gị ọkụ ọkụ ọkụ mmanụ ji gbaa gị hịa onye e riri eri kama wepụta ta ọnụ gị wepụta ta ọnụ gị wepụ ọnụ gị chọọchị hịa rịbụ fihi ya nwa bingo onye e riri eri Caro White ambassador ị dị afọ ole

Since last year. Last year ka i bidoro tewe mmanụ. Ee. Eh. What year ka a mụrụ gị? 1996. Ị sị gịnị mere? 1996 Bishop. Ị meghe call. Ị meghe call, ele ka 1990 gịnị?

lee ti ememechaghị ntabịa m hụ smiling n'ihu gị a na-agbara n'ọkụ Smi- m hụ- ele anya, eh, m hụ smiling n'ihu gị a na-acha gị ọbara ọbara na eh, ị nọghị na nsọ gị that's ọ pụtara ị nọrọ na nsọ ma ihu gị ma ahụ gị niile anọrọ na nsọ nga niile anọrọ na nsọ ị nọghị na nsọ gị isighị ihe n'ihu ahụ na nsọ lekwa ihe mmanụ mere gị ichile n'ihu ihu ị gachighezi n'ihu ahụ ha nsọ gị lee ihe caro white mere gị gachi n'ihu ma n'ike ma n'aka ma n'ụkwụ ahụ ha nsọ gị ugbo oge iri ji eruole ikpere ụkwụ gị eyi- eyiele nga abụrụ ọjị ọ bụ maka mmanụ ị tega ikpere oya go back weta ikpere gị ahụ m ahụ anya go back m ahụ ikpere gị go back m ahụ ikpere gị go back look at o ruola iri ji welie aka gị ahụ elu welie dịka dịka azazua mpa gị nara azazuru welie ya elu raise it up gat o ruola oge iri ji irile dịka dịka portable ị bịara ịchọ di na mama mpa gị na portable wụ nwanne ị bịara ịchọ di oge iri ji ụkwụ gị ejiwele ị tega mmanụ ị nọ na nsọ gị nga niile nga adị acha ka onye nọ na nsọ ya acha ka onye nọ na nsọ ya ma bingo ya were fonu gị ya were fonu gị chineke agba gị ọkụ ị tega caro white ị chọga mma ka ị chọta di ị chọga mma ka ị chọta di ekwodi ekwodi top i yirile bras irile bras jagaba ka ịchaka ji iche ndị ọchị anọghị a na chọọchị ọ bụ ụdị field ị ga-ewe ma bingo anyị otu i dewere ihu dịka butterfly m hụghị ọchị n'ọnụ gị nga na eh? ma ọ bụ m hụghị smile ya m adrọpụ gị

Di ga-ahụ m otu a mmanụ gbara m ọkụ like m. Di ga-ahụ m otu a mma sị achara m different color hụ m n'anya. Di ga-afụ m otu a m chara different color hụ m n'anya. Ori papa. Ori papa. Lee m. Lee m. Nye m di ga-eyi m. nye m di ga-eyi m nye m di ga-anagide m nye m di ga-anagide m ori paipai ori paipai mmanụ a ga-egbu m before di m abịa mmanụ a ga-egbu m before di m abịa ori payo oyo ori payo oyo họtara m di m n'aka nri n'aka ịkpa na comment section n'elu n'ụwa Họtara m di m n'aka ekpe n'aka nri n'aka n'aka ekpe n'elu ụwa. Oripa! Oripa! Papa, papa, pa. Papa papa papa pa. Bịawa, bịawa, bịawa. Bịawa bịawa bịawa bịawa Bịawa. bịawa. onye eriri eri i yiri nụ pantị rọba pantị eme nga na ị na-egosi anụmanụ nwa bingo ụmụnne gị ọ dị ole Anyị dị five. nwere nke ara agbagha mba nwe i wu onye oshi mba gịnị ka ị na-arụ am am eh, hairdresser am am am eh, hairdresser am ana m am akpụ isi gị shop damn you damn you onye english language am am am eh, hairdresser onye english ị bara asụ english chefuo na i wu onye igbo am am mba i wu amplifier i wu amplifier ndị chọọchị hairdresser i wu i wu i wu ezigbo ampụ ampụ ndị muslim na-eji ekwu akụba i wu amplifier am am am eh, hairdresser onye eriri eri asụkwala igbo chewe english ga-eyuzuru m o nwere onye akwụkwụ nọ na famili nne gị na nna gị Yes. ee Eh. family of akwụkwụ ha dị ole ndị akwụkwụ nọ there ha dị ole

esi m ha esi m ha ọ dị ka mmanụ abara gị na brain ọ dị ka mmanụ abịala na-emeta immune system nọ connected to brain gị elee ihe gbasara onye akwụkwọ onye akwụkwụ ya na your father have six graduates chineke gbakwa gị ọkụ ịbara gị lee otu i si anụ m lee otu i si anụ m gị werele mmanụ saa ma brain saa ma vein vein connected to brain gị onye eriri eri my father have six graduate six graduate ọ wụ ego o mere import eme your father has onye akwụ- onye akwụkwọ ụba enwere iwe bishọp nwa bingo n'otu ọ dị ìjà títí láéláé. akwụkwụ ọ nọ na famili unu nwa bingo mba mba mba mba anụchara m ọfụma nga ụmụnne gị ọ dị ole Five. ị gbaala ara mbụ Mba, mba, e nwere ọgwụ ị ṅụgha mba. kee ebe i si na-watch m Ebonyi steeti ị wụ onye ebe abụ m onye ebonyi steeti ebe na ebonyi ikwo ebe na ikwo ikwo south local gọọmenti ike gị ọ na-akọ gị ọkọ mba ị nwere heartbreak mbụ mba ị na-agbawa ụmụ nwoke obi mba mba mba mba ọkwa ịma na ihe m mega ebe a ga-aba na soshal midia niile m gaa n'iru mewe gị interview ee ama m ama m m gaa n'iru gị sị m na ịma gaa n'iru gaa n'iru enwere nwoke gị na ya yi gị ugbu a mba onwebe

akọtụla m ya i mele nwaanyị na nwaanyị mbụ mba mba mba mba enweghị m ya who be this person sef ụmụ nwoke ole tarala gị sọsọ ofu nke ahụ m mụrụ nwa naanị ofu nwoke tarala gị kemgbe ị pụtara ụwa ee nwa gịnị ka ị mụrụ ya nwoke kee ihe mere na ọ kwụghị ụgwọ isi gị my family sị na ha laikụrụ ha laikụrụ ya ọ na-aṅụ onye ihe. ebe dị ihe ahụ onye onye Abia steeti then Ụmụ ebe anyị. ebe ya family wee onye rejetere ụnụ kpọrakwara nwa ya gaa kpọga the boy mba nwa ya ka ọ ka dị m n'aka ụnụ na-emekwa ya la ya lahụ nwa ya ee ebe na Abia steeti ka onye tụwara gị ime shi onye Arọchukwu and since ahụ ruo now ị lụbeghị di mba ya wa ọ lụọla nwaanyị ee adị m sure ya ma ọ lụọla nwaanyị ee ọ lụgo nwaanyị enwere ihe nọ n'obodo unu unu na-asọ nsọ ga-eme gawa ihe ga-eme ị gaghị alụ nwoke ọzọ na mba ọzọ mba onwebe onwebe a tawa gị i ji ekwe nkwa mba mba mba i ji anyụ ee ana m anyụ ọfụma ịnyụghị ọfụma that's ofu ugboro onye ahụ tara gị ịnyụwala ọfụma ịma na ị na-anyụ ọfụma once a tara gị ee ọ ya mere ihe nji dị ime mma nwa ee ọ naanị ya bụ onye metụrụla gị aka kemgbe ahụ ruo now ee sọsọ ya e nwe onye ọzọ o nwebe so naanị ofu onye a metụrụ gị aka ruo now ka i ji mara na ị nyụghị ọfụma ee ike gị wụ well ị wụ onye ashị iwu ịkpa ezigbo ịkpụ ezigbo bọke bọket n'ike agagharịga ị pa ezigbo bọket bọket n'ike kama na mda fajamara ihu fajamara ihu na otu nga na na otu onye tara gị ga-ewere mmanụ wụwa ọsọ onwe gị ike gị wụ obugo gọgụ taa ịpa wichi ịpa ịpa ị- ị na na otu onye ị ga-atatụghị ege na break ta ya like we- he he like ụdọ naanị onye mụrụ nwa wee tarala gị onye ka ị na-atụrụ dat asị naanị otu onye mụrụ nwa wee tara gị gị na-anyụwa ihe niile ịnyụwa

ka e nyụwa ee nwaanyị na-anyụkwa nwoke na nwoke na-anyụkwa nwaanyị na-anyụ ị ga-enyele pozishọn ị na-anọ anyụ ee ị ga-enyele otu ị na-eshi edina anyụ Ah, ah, ah, ọ tọgbugo m

Mba nwere bishọp. O nwe ihe m gụgha. Okay. Genotype gị ọ gịnị. AS. Blood group gị. O positive. Anyị akpọ fon nọmba gị. Okay.

etinye hele ohere naghị agbere m kamera ote ṅụrụla star radler ị feel dat na m ga na-atụ gị ụjọ ote ṅụgha star radler na-agbere m dat kamera na chineke abụọ gị ọnụ gbee m dat ṅụ ya ọ na-eji eje enye gị star radler dat kọntrị ị nọ ga na-aṅụrụ ị ṅụcha gị bịa nga etiri m helo mgbe ị gada chọọ kamera chineke abụọ gị ọnụ onye riri eri ole nga na mgbagọwa kamera ahụ riere ka eghe eghe si n'obodo naijiria

dewe phone ahụ n'ala gị lara m azụ oke mmadụ ji aka laa azụ laa azụ were phone ahụ i ji n'aka dewe na tebụl there now ele ihe mere otu ara gị ji ka otu ara akwa nri akwa nri akwa eyi ee onye ka i bu height a na famili ụlọ mpa gị ka mma gị ọ side be m mpa m

na nsị na na-eto eto nwatakịrị dị ha like that abịa Yeah. gịnị ka ịrụ ana awụ native doctor telerozana ise awụ dibịa ị wụ dibịa ee our brother mgbe ị bịara nga m baara gị mba ọ kwa m gaa n'iru mewe interview gawa n'iru eh? gawa n'iru our brother lepụrụ ndị chịga m ọchị dị achọkwa m problem here o mba o nweghị n'ebe a o nweghị n'ebe a obere nwa nwaanyị Eh, our brother nnọọ nna nsogbu adịghị our sister Sir, nna ukwu i nwere ike gawa interview gị agwala ma bido mecha sir.

mba mba mba mba hafụwa sir eh, eh, ụmụ nwoke ole ka gị na ha nọrọla biko ofu ọ bịara for ọlụlụ but ọ- ọ daba ha so ya agawa atapụle hụ ọ kwa ya Mm. O positive. ọ kwa ị gahụ school Mba, agụchara m secondary school, agarọ m university. Eh? Agụchara m secondary school, agarọ m university. okay mpa gị agbaha afa ka anyị send ya ndị mmụọ nweta ego e send ya gị school Mba, ha chọrọ ka m gaa nursing but achọọ m ego. It's okay, it's okay.

gbara ya ọzọ 07069970433 okay our sister ngwanụ ka ọ dịkwa ka anyị ahụghị nna But ị jụcha emesibe m. mechabeghị na ị jụcha like ị jụ m ka i si ajụrụ ndị ọzọ. iwe ezigbo azụ ha na mmechara gị nta gị sị m jụkwa going to school. Okay.